Tá dhá scéal sa leabhrán seo, Scéal a hAon, Bonn Pollta, bunaithe ar an ghearrscéal Changing a Wheel, agus Scéal a Dó, An Bhfuil Tú Gortaithe? bunaithe ar an ghearrscéal Are You Hurt? an dá scéal le John D. Sheridan. Scéal a hAon. Bonn pollta. Scéal greannmhar atá ann. Bhí spórt an domhain agam nuair a cheannaigh mé carr den chéad uair. Nuair a bhuail mé cnaipe nó dhó, thosaigh luamhán agus ghluais an carr. Bhí ag éirí thar barr liom faoi dheireadh. Dála an scéil, cén fáth, n'fheadar, cén fáth go ndíoltar carr leat gan bhileog eolais? Tugann an dochtúir bileog eolais duit nuair a cheannaíonn tú stricnín. D'éirigh chomh maith sin liom go raibh mé in ann an boinéad a oscailt gan chabhair. Dul ar aghaidh fiúntach. Amantaí, bhí cuma buartha orm nuair a oscail mé é, agus áthas orm tar éis é a dhúnadh. Bhí a fhios ag na comharsana gur dheisigh mé pé rud a bhí cearr. B'é tuairim na clainne go raibh mé ag maíomh. Ar aghaidh liom ansin go dtí an cúrsa onórach. Tháinig mé ar bhosca sa bhúit agus é lán d'uirlisí de gach sórt. Níorbh eol dom cén fáth go mbeidís ann, ach bhain mé taitneamh astu. D'aimsigh mé an lámhleabhar i bpóca lámh leis an roth stiúrtha. A thiarcais! Bhí sé scríofa i dteanga iasachta, adhaint, meascán, carbradóir. Nuair a iarr éinne orm how is she running? bhí freagra ar bharr mo theanga. Ar nós éin. Bhí trioblóid agam leis an carbradóir ar feadh tamaill ach réitigh mé é. Thug sin stádas dom i measc mo chairde. Bhain mé sásamh as an lámhleabhar. D'fhoghlaim mé focail mar 'crág', 'tachtaire' Níor thuig mé iad ach bhí na pictiúir go gleoite. Is léir go raibh an duine a rinne na léaráidí oilte mar bhí na pictiúirí go léir déanta agus a bhróga ag gobadh amach ó bhun an chairr. Bhí a fhios agam nach mbeinn riamh i mo shaineolaí maidir leis an charr. Bhí fir téagartha le forchótaí salacha i ngaráistí don obair sin. Léigh mé an leathanach ar roth a bhaint agus a athrú, agus b'é mo thuairim go bhféadfainn tabhairt faoin obair sin gan trioblóid. Ní fíor é. Bhain mé triail as an roth breise a thógáil as an bhúit, agus d'éirigh liom i ndeireadh dála. Cad a dhéanfainn anois? Amach leis an lámhleabhar agus an seac. Thosaigh na nearóga ag brú isteach orm. De réir mar a bhí an seac ag éirí, bhí sé ag claonadh ar uilleann leis an charr, ach bhí an seac leibhéalta leis an talamh. Bhuail mo mhéara le bun an chairr. luasc an carr ó thaobh go taobh, eagla, sceon, faitíos, an éalóinn in am nó an dtitfeadh an carr orm, bhí sé chomh corrach le paca cártaí. Bain amach an roth agus sleamhnaigh an roth breise isteach. a mhol an lámhleabhar. Bheadh ar dhuine a bheith ina ghleacaí. D'éirigh liom an roth a thabhairt go talamh agus bhí mé chomh mórtasach leis an bhfear a thóg droichead thar Abhainn na Life. Ní dhearna mé a thuilleadh, níor athraigh mé roth cairr ó shin. Nuair atá an carr pollta, seasaim ag taobh an bhóthair, an búit ar oscailt agus an bosca uirlisí in aice liom. Fanaim le Samárach maith teacht an treo leis na focail Are you all right? Nílim all right. Táim all wrong. agus táim ag guí gur dhuine oilte é i gcúrsaí meicnice. Scéal 2, An bhfuil tú gortaithe? bunaithe ar an ngearrscéal Are You Hurt? le John D. Sheridan. Is leor buile a chur ar dhuine a thiteann dá rothar, duine a theacht suas chuige leis na focail An bhfuil tú gortaithe? Níl sé gortaithe. Tá sé brúite, fuil ina shruth ón cheann, ach freagraíonn sé go tréan nach bhfuil. Ní hamháin sin, ach cuirfidh sé in iúl duit go bhfuil sé míshásta leis an cheist. Níor thit sé den rothar. Iomrall a bhí ann, nó cleas a bhí sé ag cleachtadh. Faoin am seo tá scata daoine ina thimpeall, fonn ar gach duine díobh teacht i gcabhair air. Níl uaidh ach teitheadh as amharc agus deis a chur ar a chréachta ina aonar. Tá imní níos mó air faoina rothar ná é féin. Is cuma troitheán cam, gathanna briste, ach más gá dó imeacht le roth lúbtha faoina ascaill agus é féin bacach, tá sé náirithe go deo. Is measa é Má leanann an slua é agus iad ag tnúth le taispeántas, má éiríonn leis éalú, tá díomá ar an lucht féachana a chaill an seans timpiste bhreá a fheiceáil. Nach bhféadfadh sé fanacht ar an otharcharr agus seans a thabhairt dóibh suim agus fuadar a chothú sa lá? Amantaí, bíonn moill bheag ann fhad is a shocraíonn sé é féin, agus tugann sin caoi dóibh a iarraidh, 'An bhfuil tú cinnte nach bhfuil tú gortaithe? Agus déarfaidh bean le málaí lán earraí á iompar aici, 'Cinnte go bhfuil an créatúr bocht gortaithe! Baineadh tuisle uafásach as. Chonaic mé é. Is fuath le rothaí an cheist bhfuil tú gortaithe? Ba cheart a rá ar thit tú? Is ceist oscailte í, ceist ghinearálta. Ní gá aon rud eile a iarraidh air. B'fhéidir gur thit sé? Nó seans go bhfuil sé ag ceangal iall a bhróige? Tá seans gur cigire Uisce Éireann é a bhog amach ó dhúnpholl ar feadh sosa agus tharla go raibh rothar briste taobh leis, níl a fhios agat. An rud is fearr a dhéanamh nuair a fheiceann tú duine ag titim de rothar, déan faic. abair faic. Tá dhá cheist le smaoineamh orthu, bhfuil sé beo agus má tá, níl cúnamh uaidh. Bhfuil sé marbh agus má tá, ní féidir cúnamh a thabhairt dó. B'fhearr go mór é a chlúdach le cóta fionnaidh. Tá sé dainséarach labhairt le fear a thit dá rothar. níos dainséaraí amanntaí labhairt le fear nár thit dá rothar. Ní dhéanfaidh mé dearmad ariamh ar an tráthnóna a labhair mé le Billy Eamonn. Fear tuaithe é agus bhí sé aosta go leor nuair a d'fhoghlaimigh sé rún na rothaíochta. Bhí sé dúthrachtach i mbun a rothar. agus thuig sé go maith an dainséar a bhí ag baint leis, chomh baolach le léimt ó pharaisiút. Bhí Billy ag dul le fána. Níorbh fhána mhór é ach bhí gá le cúram. Bhí greim an fhir bháite aige ar na cluasa agus é ag rás cúig mhíle san uair. Ag dul thart dó. Ní dúirt mé ach, That's a fine bit of an evening Billy. Feicim anois gur ceart dom mo bhéal a choimeád dúnta. Chuir na focail as dó agus síos leis ina chnap ar an talamh. Suas leis agus racht feirge air. Do you not know better than to talk to a man on a bicycle? Ní raibh a fhios agam, ach tá anois.